achimwene lero uti kwachanso tinazo zifukwa zonse zonyonyomala pa mawondo ndikunena kuti ambuye zikomo chifukwa cha mphatso ina ya moyo imene mwatipatsa mu tsiku la lero munthu une kunena zoona achimwene monga ndakhala ndikukambira muja ine mphatso ya moyo sindimayitengera mwamasewera ayi ndi chisomo amwene ndipo nthawi zonse kumwamba kudzilemekezeka basi tiyamikire basi za khweze zimene zikupitirizabe kutumikira manyasa modzipereka kwambiri ndi basi zabwino zimene ukakwera umachita kudabwanso kuti ee inu kani basi zimakhalanso zokongola chonchi zimayenda bwino siziyenda bauveyi nkhani ya chitetezo cha okwera basi kukhwezeku amayika pa mtima pawo kwambiri nchifukwa chake mbiri ya khweze buses yakhala ili yabwino kwambiri zilumika zonse zimene basizi zakhala zikuyenda m'dziko muno ndimayendatu mtauni achimwene ndimangodziyendera zanga paja nthawi inayake ndikakhalakhala ndimakonda basi ino kumayenda choncho penanso kumakhala tikuchotsa nkhawa anthufe paja tikukumana ndi zinthu zambiri achimwene makamaka ifeyo abambo kwathu kuno ee tikudutsa mu zambiri ndikudziwa mwina mudzinyogodola pansi pa mtima nkutheka umanena kuti mm, abambo ulesi ndi umene nthawi zambiri umakuchititsani kuti mudzingodandaula ayitu kwathu kuno kuchitika zinthu zambiri zimene abambo akuyenera kuti mwina ngati dziko litchere khutu limvetsetse kuti kodi tingawathandize bwanji abambowa amandiuza akafadala kuti mnzake wina amamuuza za malipoti amene akuluakulu amapolisa atulutsa okhudza nkhani za imfa zochita kudzikhweza zikuoneka kuti zikuchuluka kwambiri chaka ndi chaka kungoyambira mchaka cha 2019 kufikira lero miyandamiyanda ya anthu yadzikhweza ndipo chiwerengero chachikulu kwambiri chikumakhala cha abambo zikumangodabwitsa kuti adindo angokhala phee sakuchitapo kanthu achimwene kumangolankhulapo basi kuti "Eh, koma abambo ndiye ayi sizikuyenda akudzikhweza kwambiri basi nkhani kumangothera pomwepo ndi vuto lalikulu kwambiri koma zimadzaoneka kuti makosana ena ake sakuona kuti ndi vuto lalikulu ngati dziko silikutekeseka ngati mmene timatekesekera zinthu zina zake zikamachitika kwathu kuno achimwene chaka chimodzi anthu pafupifupi 500 kudzikhweza kwathu kuno ndipo odzikhwezawo azibambo nkumakhala oposa 450 ndi chiwerengero chachikulu kwabasi ndi vuto lomafanana ndi zimene matenda aja a covid adachita kwathu kuno ndi vuto lomafanana ndi mmene kolera adatizunzira chaka chatha chija ndi vuto lomafanana ndi ngozi zapamsewu zimene zikumachitika kwathu kuno zimangodabwitsa kuti chidwi chimene tinkapereka ku muliri wa covid chidwi chimene timapereka ku matenda akolera kapena chidwi chimene timapereka ku nkhani zokhudza ngozi za pansewu chidwi chomwecho si chimene timapereka ku nkhani ngati zimenezi anthu oposa 500 chaka chimodzi ndi gulutu losati la masewerayi 500 kuwaunjika anthu pakamodzi odzipha okha ayi ayi ayi sitimayenera kuti anthu tizingokhala chete aliyense kumakhala akupanga zake kumakhala phee kumafika pena pomanyoza kuti a adzipha a anatopa nawo moyo amenewo opanda ofuula kuti abale tiyeni tikhale kaye pansi tione chifukwa chani zikuchuluka izi Ana kusukulu za ukachenjede angapo chaka chino chokha achotsa miyoyo yawo. Ana ali oti mwina anali olimbikira anangotsala pang'ono kumaliza sukulu zawo kuti mwina mwake apeze zochita, basi kumangopezeka kuti ii basitu wasowa, kenaka ayi apezeka pakuti-pakuti paja atadzipha, basi anthu kudandaula dandaula koma kuti tithamange tikacheze ndi ana kusukulu za ukachenjedewo tikamve kuti chikuvuta ndi chani kumeneko ayi ndithu ngati dziko tatanganidwa ndi nkhani zina zimene zikutibebera basi izi zoti anthu akudutsa mu zotani zimenezi tilibe nazo ntchito mwina chifukwa choti ambiri amene akupanga zimenezi ndi abambo kungoti nkhani za abambo amakhala alibe munthu owalankhulira m'malo mwawo koma zomwezi zikanakhala kuti zikuchitika mozondoka ndiye kuti kukanakhala mabungwe kuthamangathamanga ndalama zapadera zikadapezeka ayi tiyeni tithandizire amayi asadzikhweze tiyeni tidziyimba muwezulo tikaona kuti mwina mwake mayi akuonetsa zizindikiro zofuna kudzikhweza koma akakhala abambo ndiye kumachita kukolezera kuti zako zimenezo ziphe mmesa moyo ndi wako ndipo chingweso ichi tenga tenga eh Koma amatero? Kukhala kwa bwanji kumeneko? Chinthu chimodzi chodziwika bwino ndi chakuti moyo wina uliwonse pa dziko lapansi ndi wofunikira kwambiri, ndipo tikuyenera tidzitenga nthawi kufufuza kuti kodi zikuyenda bwanji. Akati ayi, pang'onopang'ono, tisamangothera pomwepoyi, kumafunsana chikuyenda pang'onopang'ono ndi chiyani? Chavuta ndi chiyani? Zija zakalekale zija tinkachita zija zopatsana moni ngati banja pafupipafupi, masiku ano tidasiya. Zija zomalankhulana pa thenifolo, masiku ano ndi kubwera kwa ma WhatsApp, ayi ndithu. Timaziona kuti ndi zotopetsa ndipo tidasiya. Zija zakalekale zomalemberana makalata ngati izi zimene tikupanga panozi, ayi ndithu tidasiya achimwene zija zakalekale zomaona kuti kodi mzanga woyandikana naye nyumba zomuyendera bwanji ayi ndithu tidasiya aliyense pano amakhala akupanga zake ndi apabanja pake basi zomatchulana kuti neba zimayenda ndithu nthawi imene ija Masiku ano anthu amatha kumakhala m'nyumba zoyandikana koma osamadziwana ayi. Ndiye wina akamadutsa mu nyengo zina zake zowawitsa, amakhala akudutsamo yekha basi, opanda wina woti n'kugawana naye nkhawa zake, opanda wina om'gwira dzanja. Pamenepo chimwene, ndi pamene zinthu zathu kuno zikumativutira. tikudzikonda kwabasi kuntchito makamaka m'bomamu nde mulinso makosana nkhaza kwabasi kumumvetsa munthu kuwawa mpakana munthu kumayenda kumangodziyankhulira yekha munthu kufika pomadzimvera chisoni yekha kuti ine koma kodi ndalakwa chani ndinabadwiranji ine nchifukwa chani koma ndapezeka ndili ku ofesi kuno alipo ndithu ma civil servants ndiye kulinso ena ma evil servants okhomerera koopsa oti akayamba kumutukwana munthu wekhanso kufika podzichepetsa kuti i ndi mmene abwanawa akunditukwanira ineyo mwina mwake pa umunthu ndinachokapo ndine china chake basi zimene zija zikakhazikika m'mitu ya anthu ambiri akamayenda kumadziwuza kuti inetu pa umunthu ndinachokapo basitu zinthu zija nkumachuluka zotsatira zake ngozi m'malo a ntchito anthu tidzilankhulana ndithu mabwana kuyenera kumakhala ndi nthawi kufufuza anthu anga ogwira ntchito zikuwayendera bwanji nanga m'makomo mmene akuchokeramo akumana ndi zotani ma evil servants ndiye afatsa akusakaza chuma chathu osati sewero kudzikundikira kumalolera ndithu kuti chinthu chigwe anthu ambiri azunzike koma iwo akokere basi kunyumba kwawo kuoteke kuti iwo ndi ma evil servants panopa kwathu kuno ngakhale titayesetsa motani koma zimakhala zinthu zovuta kwambiri tili ndi andale adyera kwambiri odzikundikira ndiye anakumananso ndi ma evil servants achabe kwambiri mavuto ambiri amene tili nawo kwathu kuno ndi chifukwa choti andale ena oyipa anakumananso ndi ma evil servants achabe zotsatira zake ndi ngozi timakamba za katangale komanso kuba kwa anthu andale koma mwina timaphiphiritsa katangale ndi kuba kumene akupanga ma evil servants ifeyo mukuona kwathu obwantasafe kwathu kuno achimwene zinthu zidzayamba kuyenda tikadzakhala ndi anthu oyenerera m'maudindo onse kaya ndi ogwira ntchito m'boma kaya ndi andale amene koma pakadali pano Anthu ambiri amene ali m'mipando, amene timawadalira kuti atiyendetsera zinthu, ndi anthu achabe kwambiri, anthu osakaza, anthu amene amakokera kosiyana, ena ochepa akamati tiye tilowere uku, enanso amakhala kumakokera kwinako kuti mm inu mukufuna muoneke ngati ndani? Tili ndi andale achabe komanso ogwira ntchito m'boma achabechabe, ndiye ngakhale titakuwa maka, ayi ndithu dala, chinthuchi n'chivundi, n'zovuta basi, Pokhapokha maganizidwe athu atasintha, pamenepo ndi pamene tidzayambe kuona zinthu zikusonya, koma panopa mm, ayi, ayi, tili kutali, 0% amwene. Ku dera la Machinjiri mu mzinda wa Blantyre, akonzereni msewu. Ee, maenje maenje ngati sali mtauni. Kumaoneka ngati mwina mwake kunali nkhondo ndiye yangotha kumene. Ayi ayi madzi mbulantayatu kumamwa anthu a m'zithaphwi zaka zino sizoona.